your first time oge izi ị na-abịa na this channel anabata m unu ebe o buru ibu asị m unu nnọọ ana m ekelekwa n'ụzọ pụrụ iche mago my loyal subscribers and viewers aha m bụ Ogu Emmanuel nke Emma24 TV anabata m onye ọbụla na ihe omume anyị n'ụbọchị nke taa asị m unu nnọọ una welcome ee biko tutu anyị ebido unu echefukwana ịsubscribe to Emma24 TV Emma24 TV channel anyị nọkwa na Facebook ọ ga-amasị anyị ka unu kesasịa vidio a kesasịa ya nye na ya sendị ya nụ to ndị enyi ndị ikwu na ibe even ndị enemies o nwe onye ma ihe ga-eme echi uh, situation nwere ike ịchange ee eh, biko ọ ga-amasịkwa anyị ka unu comment ya press notification bell ka ọ ga-awụ mgbe ọbụla anyị nwere vidio ọhụrụ unu ga-eso na ndị izi ga-amatanụ dịka anyị na-esi otu a eme eh, ụbọchị Monday ọbụla anyị na-enwewe new videos every Monday eh, biko ka anyị gaa na isiokwu anyị n'ụbọchị nke taa kedu ihe bụ isiokwu anyị n'ụbọchị nke taa ihe anyị chọrọ ikwu maka ya wụ ụzọ ihe iri abụọ nwere ike igbu gị ngwa ngwa ma ọ nwere ike igbu nwoke ngwa ngwa ka anyị si otu a wee tinyegodi ya ee eh, a bịa ihe dịka na obodo ma ọ community anyị nọ n'ime ya n'ụbọchị nke taa o nweghị onye na-amaghị na ụmụ nwoke lụrụ nwaanyị ọ wụ na a gụọ ha ọnụ statistically a gụọ ha ọnụ n'ime 100% 80% ma 85% na-ebu ụzọ anwụ tutu nwunye ha ọ wụkwa na anyị na-ekpe ekpere ka ndị lụrụ nwaanyị ka nwunye ha na-anwụ kama anyị na-achọ ịkọwa na ụdị otu ụmụ nwoke si etipịa by the day otu ụmụ nwoke si agbada ịmago na per second billing ọ dị egwu ọ ya wụ ihe anyị na-achọ ka anyị manye ọnụ n'ụbọchị nke taa n'agbanyeghị na ihe anyị na-eme taa ihe anyị chọrọ ịdiscuss taa ọ gbasakarị o jighị ike gbasa ndị ji so much money kama ọ ndị a nọ na etiti ndị bekee kpọọ middle income earners ma ọ wụkwanụ ndị na struggle ị mago na the society to survive na-achọ ka ha stay afloat ọ ha bụ ndị anyị chọrọ ka anyị treat their matter n'ụbọchị nke taa i lee anya ụmụ nwoke na-agba mbọ ịchọ otu ha nwere ike isi wee wepụta isi ha na ọnọdụ ọjọọ a obodo anyị nọ n'ụbọchị nke taa ha na-achọ shortcut ma ọ bụrụ ndị bekee kedu otu e nwere ike isi wee mee ihe a ka o wee kwe wee kpokọọ ọ bụ eziokwu na oge ụfọdụ ama m na due to ị mago mmadụ amaghị ihe o nwere ike ime ma ọ nwaa aka nri na aka ekpe e nwere and eh, a bịakwuo ile ụdị aghụghọ ma ọ corruption dị n'etiti ndị na-achị anyị ọ bịa so mee o metụta nwa ogbenye o metụta ndị a na-agba mbọ n'obodo ka ha nwere ike ịsurvive ka ha nwere ike itake care of their family very well ụmụ nwoke mgbe ọbụla a na-echekwa nnọọ kedu otu e nwere ike isi wee bie ndụ a lụọ di na nwunye a wụrụ family man e mechazie ka i soro wee rie mkpụrụ osisi nke so na mbọ nke ị gbapụtara ọ ya wụ the main thing ọ ya wụ isiokwu anyị na-ekwu n'ụbọchị nke taa ọ bụ eziokwu eme ụfọdụ mmadụ na-ekwu na e kere ọrụ eke mana amaghị m n'otu e si kee ọrụ a amaghị m formula e ji kee ọrụ a ọ wụkwanụ uche m ọ dị ka otu e si kee ọrụ e kechaa ya o nwere ndị bute side salad na ihe dị mma ọ dị ka o nwere ndị butere side da n'aja that is na formula ma ọ ratio e ji wee kee ọrụ a somebody kwesịrị ịkọwara ịmata ufe ọfụma otu e si formula e ji kee ọrụ a nka na-agụ isi achọrọ m ịghọta kedu formula e ji kee ọrụ a a na-asị na e kere ọrụ eke ama m na e kere ọrụ eke mana ihe m na-achọ ịkọwa bụ na abalanceghị ọrụ a ka o wee kwa kpokọọ o ọ wụkwanụ uche m si kegharịa ọrụ a ka udo wee nwee ike ịdị eziokwu e nwere ndị dị single ma ọ wụ ndị bekee that is dịka nwoke nọnụ ọ lụbe nwaanyị ma nwaanyị nọnụ ọ lụbe nwoke mana mpaghara nke ebe anyị na-aga eziokwu o nwere ndị ga-adị single ha adị happy mana onye lụziri nwaanyị o mere ihe ọjọọ ị sị ka ya lụọ nwaanyị ka ya chọta onye ya na ya naabọ ga-ebi ka ndụ a nwee ike itetu aka ama m onye ahụ ihe ọjọọ ka o mere ọ ihe m na-ada ajụ onwe m oge ụfọdụ ee ụfọdụ marriages ma relationship anyị na-aba n'ime ọkachasị na side nke nwoke ịbịa sị ka ya decide sị na ya chọrọ ịlụ nwaanyị na-ajụ echekwa m ma ọ wụ ezigbo ihe maka na ama m na ihe ekwesịghị ịwụ mmadụ ịkpachapụ anya ji aka gbuo onwe ma mmadụ sị ka ya gaa on a suicide mission marriage awụghị mmadụ ịga on a suicide mission kama ọ wụ society anyị nọ n'ime ya, gọọmenti anyị nọ n'ime ya, ndị na-achị anyị achị dịka otu ha si wee ghatọkọọ ihe niile ọ dịzie ka ọ- o nwe ndị nọnụ dupụtara ibe ha ụwa ọ dị ka o nwe ndị nọ na-ada egbutenwu ihe a na-eri ofu enyi m nwoke sị na ya na-enyokwanụ marriage enyo na ihe a dị ya ka ọ wụ ọnya ọ dị ya ka ọ wụ trap ọkwa ihe ọ nọ na-ajụ m na m gbakọọ ihe ọfụma na kedu otu mmadụ ga-esi banye na this marriage institution ka ọ baara family uru ka family bakwaanụ ya nwa uru ọ dịzie ka onye ọ kpachapụrụ anya ije jee were suicide certificate ọ wụkwanụ nwunye ya ma ọ wụ ụmụ ya ma ọ wụ ihe a mere ya o, kama na na ọ wụ otu ọnọdụ siri dị n'ụbọchị nke taa ma ọ wụ otu ihe si dị n'oge ugbu a anyị nọ eche m na anyị bịara n'udo ụmụ nwoke bịara n'udo na adịkwa ama ama emeghị m vidiyo a iji wee kagbuo ụmụ nwaanyị ọ wụghị my intention kama ihe anyị na-ediscuss n'ụbọchị nke taa wụ otu ihe gbasara family life na ọnọdụ a nọ ugbu a si gbasata ụmụ nwoke and otu ụmụ nwoke si anata mpụta ya that is otu ụmụ nwoke si ereceive the consequence out of otu obodo na otu family si dị n'ụbọchị nke taa ada ama ama emeghị m vidiyo a ka o tinye o nwe onye chọrọ ịlụ nwaanyị ma onye chọrọ ime ihe di na nwunye ka ụjọ bịa bịa tụọ ya kama emere m vidiyo a ka onye ọbụla nwee ike ịmụta ihe na ya mara otu anyị nwere ike isi wee dozie aka ọ bụrụ otu anyị si eche echiche ma ọ bụkwa na otu anyị si azọpụ ụkwụ anyị ka anyị mara otu anyị ga-esi zọpụ ụkwụ a mee ya ka o nwee ike ịdịrị anyị mma ka ụmụ nwoke nwekwana ike ịlast long na this marriage institution maka na akụkọ a na-akọ per daily basis ọ dị egwu oge ụfọdụ ị hụ na nwoke nọkata were iwe pịa ma ọ ma buru nwunye ya si na geda tụọ ya throwing oge ụfọdụ were weapon ma ọ were aka na-akụ ihe ndị a adịghị mma ihe ndị a adịghị mma eziokwu a sị na o nwe onye mere ibe ya mana ọ dị m ka ụfọdụ mmadụ efighị isi a na-abụ na ụfọdụ mmadụ ọkpachapụ aga anya na-eme ibe ha ị checkie the number of ụmụ nwoke ji nwanyị ma ọ nọ na family ị checkie numbers ha ji anwụ otu ha si anwụ onye gị na ya fụcha ihe dịka ụnyaahụ ma echi gara aga ị jụzi ese ya the next day a sị gị na ọkwa n'abalị ka o fere aka ọ, even okwu otu a ga-esi nie ya ka a na-ekwu ihe a the numbers dị too high the statistics dị too alarming bikonụ kedu otu e nwere ike isi mee ihe a ka ọ baa eh onye takwana ahụhụ kwesịrị iri uru onye ọbụla tara ahụhụ kwesịrị iri uru so n'ime vidiyo a anyị na-etreat na this ima 24 tv ihe anyị chọrọ ka anyị gbakọọ ka anyị tụlee kedu ihe so ebute ọnwụ ike ụmụ nwanyị ọnwụ ike ụmụ nwoke family men ke ihe na-egbukarị ha ke ihe na-ebute ha obi mmapụ kedu ihe na-ebutere ha e cheta a nọ na-eru uju e cheta udo agaghị adịkwa na ndụ nwoke oge ụfọdụ nwoke ruo o jee naba n'ime bottle ụfọdụ esi na siga maka a sị na mkpụrụ obi ọwụna na-ekweghị nchegharị a ga-eji ọkụ wee tipịa ya so ụfọdụ akpachapụ anya sị na ebe ọ wụ na ọnọdụ achọghị ịgbanwe obi ya kwana achọghị ịgbanwe ka ya were ọkụ siga nyere obi ya aka by fire by force so na vidiyo a anyị chọrọ idiscuss anyị chọrọ ikwu okwu gbasara ụzọ ihe iri abụọ nwere ike iso ihe a n'uche nke m ama m maka ndị ọzọ ihe a uche nke Ima24 ụzọ ihe iri abụọ nwere ike iso na-akọọsụrụ nwoke ọnwụ ike ọkachasị ụmụ nwoke ndị na-ejighị so much money ọ ya ka anyị chọọ ikwu na vidiyo a ọ ya ka anyị chọọ ikwu n'ụbọchị nke taa nke mbụ ka m bido otu a daddy biko ị na-alọta zụta m recharge card mmadụ ịzụta nwunye ya recharge card enwekwa ihe ọjọọ ọ wụ ma a sị m kwuo nke abụọ i nwere ike ọ wụ na ị ka nọ n'ụlọ ọrụ ma ọ bụ ebe ị na-azụ ahịa ekwentị gị a mgbịrịgba ya akụọ maka ị hụgodu nọmba nwunye gị obi amapụ gị ma mmadụ kwesịrị ịgwa gị na ọ bill ka a na-achọ irelease ya so nke abụọ awụrụ gịnị akpọla gị na phone nna daddy since otu ị pụkwara ụmụaka ma ọkwa na eh, Chinedu ma ọ bụ John ahụ ọkụ jisi ike otu a ka a na-amụ ya mmiri n'ahụ nke atọ awụrụ gịnị ụgwọ ụlọ emekwala expire landlord bịa chekie gị nke anọ ah, eh, enwesikwa fuel dị na generator fuel agwụla nke ise awụrụ onye nkụzi nwata nwaanyị onye nkụzi na-akụziri ụmụaka lesson na-abịa eme ha lesson n'ụlọ ọ bịakwara ka a kwụọ ya ụgwọ maka lesson ndị nke o mere eme nke ise ee gas anyị ji esi ihe gas cylinder ọ gwụkwalanụ ozugbo ahụ ị zọpụrụ ụkwụ si n'ụlọ pụọ ọ mgbe gas jiri wee gwụ nke isii awụrụ gịnị biko ọ wụ na ị na-alọta daddy ọ wụ na ị na-alọta e, gote bred gote milk gote toilet roll ma ọ wụ na ị na-abata ma ị gbara aka ahịa ma ị gbaghị aka ahịa ma a kwụọ gị salary ma akwụghị salary asịkwa m na nwoke ekwesịghị ime ihe ndị a kama na otu ụbọchị siri wee jaghasie eze otu ụbọchị siri wee fụọ mọzụ na-achọ onye ọ na-etitu n'ala ka m ji wee na-ekwu ihe a nke asatọ awụrụ gịnị ha ụmụaka gaa school ụmụazị a gaa school achụghachikwa ha azụ ọ gịnị mere ọ school fees ụgwọ akwụkwọ akwụbeghị ụgwọ akwụkwọ ọ nwoke ka a na-apakịrị edewere ọ dị egwu ọ dị egwu ihe a na-eme adịghị easy ihe a na-eme adịghị easy at all Ee, nke itenaanị Ee, papa Emeka echefukwa m ịgwa gị na ewetara ụgwọ ọkụ ewetara electricity bill ee yesterday ụn- ụnyaahụ ma ọ wụ echi gara aga o weta electricity bill nke iri biko ma ihe ị ga-eme gbasara school uniform ụmụaka a, ọ ṅa- ọ ṅachasịala ma akwa ha na-eji anọ n'ụlọ ma nke eji apụ apụ o- o- imerime n'ime ha adọkasịala ọtụtụ n'ime ha aṅachasịala kedu ihe a ga-eme gbasara akwa kedu ihe a ga-eme gbasara school uniform ụmụaka nke iri na ofu awụrụ gịnị uncle John eh, o si village lọta na mgbede a mgbe ọ bịa bịa leta mụ na ụmụaka o nwekwa ozi o wetara ọ sị na a sị zie gị na mama na mama ejighị ahụ and ọ dị very serious na mama neediri attention ọ neediri ka a bịa lebara ya anya ọ bụrụ ibu ya gaa ụlọ ọgwụ eburu ya gaa ụlọ ọgwụ ozugbo ozugbo ka a mara ihe otu a nwere ike isi wee mee wee zọta ndụ ya nke iri na abụọ awụrụ gịnị ee na fridge the refrigerator na ọ kwụsịkwara ịrụ ọrụ since yesterday fridge ada arụzi ọrụ iri atọ nke iri atọ ya wụrụ na onye mechanic bịa chekie gị onye mechanic ọ bịa chekie gị ugboro abụọ n'ụtụtụ nke iri na anọ ọ wụ gịnị awụrụ osikapa na agwa rice and beans nke anyị na-eri ugbu a ọkwa last cup ka anyị na-eri ihe a last cup ka anyị na-eri ihe a amaghị m maka echi o mana ọ last cup nke hụrụ anyị miss ji na o nwezikwa ọkwa last cup ka anyị na-eri nke iri na ise awụrụ gịnị adịkwa ama ama DSTV o tegokwa kwụsịrị ọrụ ọ da arụzi ọrụ nke iri na isii awụrụkwanụ gịnị nke iri na isii eziokwu ahụkwa m ka ọnọdụ siri dị ahụ m ka ọnọdụ siri dị mana ọ wụ ya mere m ji aga m ekwukwa otu o siri wee dị n'ụlọ a o tekwala ọnụ ma o teela m metụdara ice cream ọnụ ada akọtazi akụkọ Mr. Biggs ma ọ Tantalizer o tego m bu ọnụ keeki ada akọzi akụkọ nke ahụ nke iri na isaa ọ wụ gịnị James wụ nwa gị nwoke o sikwa na skuulu kpọọ ọ sị na ihe oriri na ihe ọṅụṅụ ya ịmago provision o ji anọ na skuulu na o tipịala na ọ gbadago nwekwa na ụfọdụ ụgwọ ndị e kegasịrị ha na skuul o kwesịrị ịkwụ na ụfọdụ akwụkwọ e wetara na skuul ha ga-azụ onwebeghị nke ya zụrụ nke iri na asatọ kedu ihe ọ wụ ị makwa na anyị traịrị otu anyị nwere ike mee enume ala anyị kwere akwe gbaa ya gbaa ya kwee mana generator ekweghị arụ ọrụ o kweghị a start unu esokwana m achị o maka na unu amaghị angle m si abịa unu amaghị ebe m si abịa unu esona m achị mana ka ọ jụgodo oyi nke iri na itenaanị kedu ihe ọ wụ quantity garri dị n'ụlọ a n'abalị a agaghị ezuru ụmụaka a ka ọ fọzikwa nke mụ na gị ọ gaghị ezukwara ụmụaka a. mana nke iri abụọ na abụọ ọ nọ n'ụdịka ajụjụ asị m ka m jụọ kee ihe wụ ụgwọ ọnwa a na-akwụ gị n'ebe ị na-arụ ọrụ kedu ihe wụ ụdịka ego one ị na-enweta n'ebe ị na-azụ ahịa ma ọ wụ otu i si azụ ahịa gị ajụjụ ndị a ọ wụkwa nwoke niile nwere ike estand ya ihe ndị a dịka temptation ihe a dịka ọ wụ attack ihe a dịka ụmụ ihe ndị e, e, ihe a m na-ekwu ugbu a itinyere ya ụzọ ihe iri abụọ a m gụpụta ọ dị ka ha nọ na meeting ka ha gbuo career okoye ha nọ na meeting ka ha gbuo career dike but dike ga-survive dike ga-agba mbọ otu o nwere ike isi gbaa mbọ kekwanụ ihe mmadụ ga-eme apụta gị apụta na ụmụogo mba akụ kama ofu ihe na-ada agwụzi m ike wụ na after after after ịmago based on ebuko ebutu agbakọ ị gaa ihe dịka na nke dọkịta ka ọ tụgoro gị plọm ma ọ ka o checkie gị ma kedu ihe na-eme i ji naba ị da arahụ udo adịghị na ndụ gị ị dị ka onye ndị boko ji eh, egbe na mgbọ na-achụgharị up and down kedu ihe ọ wụ onye dibịa konjo omezukọ gbuo ọ gwa gị na ihe ahụ high BP but the truth of the matter you need the doctor ịgwa gị ihe na-eme gị o oh, you need the doctor ịgwa gị ihe na-eme gị actually ọ wụ na high BP na-enye gị eh, high blood pressure na-enye gị nsogbu but you need the doctor ịgwa gị ụmụ ihe ndị a wee ihe gaa meeting against you were eh, high blood pressure tii na ndụ gị ka o nwee ike ibutu gị agbachakwa mbọ niile ha na-agba okoye try ihe niile ha na-atry ka o nwee ike isurvive ije a ah, upon that kwa abaa na mm, ime ụlọ ebe ịmago a sị ka a baa n'ime ụlọ

ọ ya bụ na onye gị na ya kpachaa nkata na yesterday evening na-apụtazi in the morning na-efukwa ya again Oh, so ị na-emere respect madam pụta in the morning ọ ọ sị gị na na- na aka ya so onto daddy harder harder harder ama m na unu ghọta ihe m na-ekwu maka ihe m ji censor some of these things o, ama m na ụmụaka nwere ike iso na-awatch ihe a so biko ihe m na-ekwu ụmụ nwoke oge ụfọdụ kwa na anyị needịrị appreciation anyị need ka ejitu e, e idea totu anyị ike daddy ị na-agbalịkwanụ ị na-agbalị eziokwu ahụgo m otu ọnọdụ siri dị ọ wụghị fault gị biko tutu m chefuo unu echefukwana ịsubscribe to Imatu4 TV YouTube channel wee nụ video a o nwere many people ọ ga-abara uru tụsasịa nụ ya share nụ ya

Oge ugbu a Monday ọzọ na-abịanụ, unu ga-enwetakwa ihe omume ihe omume anyị nke anyị nwere maka gị iji mee gị obi ụtọ, iji mee ka ị mụta one or two things, or iji chetara gị maka onwe gị onye ma ihe niile. Igbo ekene m unu, Igbo ndewonu, ọ ka wụkwa